good morning guys nna ee eh, nna nnukwu ife m na-anụ biko na nke a na-eme n'ọba a na-akọwa na some group of guys n'ọba na-egbusisizi ndị mmadụ ịghọtago na-etinye ndị mmadụ n'ọnọdụ ọjọọ ma ndị a na-ama mma ma ndị a na-agba egbe ewee na-ajụ kedu ife na-ese ee eh, according to onye kwuru okwu m ga-akpọkwalụ unu unu afụ ya unu anụ from the horse's mouth ọ na-akọwa ee eh, na ndị ọba na-akọwazi na ndị niile bi ebi na be fa now na fa niile ga-agba kaadị id kaadị 33500 then mana ndị bi ebi ekwerọ na-agba kaadị maka na fa na-ajụ kaadị gịnị ka fa na-agba ọ national id kaadị ka ọ voters kaadị ka ọ kaadị gịnị bụ ya tikọwalụ fa kaadị ife ọ bụ ọfụma before they will be able to purchase the card and from the look of things ndị bịara abịa ekwekwa na-agba the card ịghọtago so wee luo yesterday fa wee jee na shop this young man nwoke a na-abụ welder ka ọ bụ wee luo na shop ya wee sị ya ngwa ya weta ya gosi kaadị ya o gosirọ kaadị ya asị ya na ọ ga-agba kaadị by fire by force nwoke wee jụ na ya ada akwado ịgba any kaadị one thing led to the other nekwa na ndị a struggle mana gịnị nwa na fa welu mma makasịa this man ụfọdụ sef na asị na agba ya gba ya ma egbe so ejelọ m n'anya afụlọ m nọ nke m fụrụ ebe a ka m gosiri unu i nenezie the video gwazia m ife anyị fụrụ ebe a ma ọ mma ka ọ bụ egbe nọọ mmadụ bụ ihe zite eji ozugbo na-akọwa nekwa ka o si dị nekwa ka esi eme nekwa nke na-eme ebonyi son ka ezitere ozi a wee sị ka m wetara unu ya but based on ka the video si wee dị ọ dịsịrọ mma n'anya so you couldn't put the video wee sị ka m kọwara unu ife mee na the video ka unu ghọta na fa na-akọwa na na boys ndị ọba jizi mma na egbe agagharị aghara asị ndị bi na befa na asị fa fa gbaa kaadị 3500 biko na how true is this ndị ọba mụnwa amarọkwa nọ ife m nụ ka m wetara wee sị ka m malụ ma ọ eziokwu ndị ọba biko nu ee eh, tinye m na comment section ma ife a ma eziokwu ka ọ asị na-akọwalụ anyị kaadị ife ka anyị nwa malụkwuo in case o nwee nwanne anyị na-achọ ijebe bi n'ọba ee ka anyị gwakwa ya ọ na-ejekwa ọba ya jide 3500 o eji wee gbaa residential permit ịghọtago na ọba enyebego residential permit kịta na befa nọọ ife m fụ wee sị ka m wetara unu ngwa daalụ Ebonyi son, good afternoon. Daalụ nwanne m, daalụ rinne o. Nna eh, nke nke anyị nụkwa this eh, afternoon na ndị ọba bịa na shop this very young man anyị fụ video. mana o nwere akọ ndị ọba na-akọ na anyị agba id kaadị na befa na onye na-abịa befa ya agba id kaadị ewee jụbe fa id kaadị anyị agba ọ national id kaadị ka ọ- ka ọ voters kaadị fa sị gịnị dị na onye na-abịa be ha na-agba id kaadị so wee tinye the thing na 3500 so the thing wee na-eselu fa okwu with ndị niile bi na estate niile nọ n'ọba so ego anyị na ha emego meeting several times anyị wee na-agwa ha kee ka unu esi chọ ka ndị mmadụ na-erisk na-enye unu their data with level of kidnapping dị na be unu and most kidnapping dị na be unu nọ na ndị be unu na-emekwu ya o nwere ike ịnụ kidnapping story nwa na-ejidere ejidere about eh, six guys mmadụ ịbụa na mmadụ ịbụa na agbabọ ndị ọba na-asụ ọsọ ọgbara ọsọ ọgbara online iwetago so why unu ga-achọkwa ka enyekwu unu personal data so o wee bụrụ na because of 3500 ahụ dị n'ime ya ha tinyere ka ha ji esi ọnwụ maka sị na ndị niile nọ n'ọba nọ n'afụfụ ọ bụrụ na ịgwa m na ọ ga-adị confidential m sending some voice messages ọtụtụ landlord na-ekwu ihe gbasara ọba you understand anyị adịghị safe na ọba ụfọdụ na-achịkwasị ọba ọkwa n'igbo ọba osokwa na n'igbo ife niile gbachara ọsọ ma n'ugwu awụsa ma na Lagos nọtacha obodo a nọ n'afụfụ so this young man ka ha bịakwa na this morning is a kind of guy na-agwa ha na enwekwa ego eji kịta ọkọ iwe da ka ọ bụ ghọtago ndị ọba na-amị egbe na mma na- na-akpagharị ọ bụkwa sọ osisi ha na-amị egbe na mma na-akpagharị